onye ọzọ na-abụghị onye APC a na-achị Abia steeti o kwomere ka Dr. Alex Otti bụ onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour Party wee gwa ya ka o lobe ịbata n'otu APC maka na ọ bụ APC ga-achị Abia steeti site n'afọ 2027 ka ọ nọkatara hụ na dọkịta Alex Otti anaghị emedo ahụ ka onye nwere nzube ịbụ onye otu APC o kwomere maka na gọọmenti etiti dị n'aka APC na onye ka mmadụ agba ka ya akpata mmiri were okwu APC iweghere ọchịchị Abia steeti site n'afọ 2027 wee jebe n'ọgbakọ ndị APC dị iche iche n'Abia steeti n'ụdị na a nọkatara chebe na Benjamin Kalu n'onwe ya ga-azọrọ APC ọkwa ọchịchị Abia steeti

ọ nọkatara taa Orji Uzor Kalu na-anọchite mpaghara Abia North n'ụlọ ọgbakọ etiti sineti n'isi n'ụdị o ji were ohere nzukọ ya na Theodore Orji na Okezie Ikpeazu ha atọ chịburu Abia steeti na-ekwu na ọka aka ọzọ ka dọkịta Alex Otti si chịa afọ anọ maka na nwanne ya nta bụ Mascot ga-azọ ọkwa ịchị Abia steeti n'afọ 2027 Mascot Uzor Kalu mesịrị jiri ọnụ ya kwuo maka na ọ ghọtara na a naghị ahụcha isi jee kpuo na ya eserela aka na ịzọ ọkwa onye isi ala n'ụdị nke ịchị Abia steeti site n'afọ 2027 ị hụla ka Orji Uzor Kalu na Benjamin Kalu si gosiga na okenye ji ụka agbara ehi ọsọ mana ihe ehi hụrụ gbalaga ka ọkụkọ jere na-egbu ọnụ ọ bụrụ na mpụta Doris Ogala pụtara ịzọso dọkịta Alex Otti ọkwa ịchị Abia steeti site n'afọ 2027 Doris Ogala bụ onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị AAC African Action Congress Omoyele Sowore bụ onye isi oche na onye na-azọrọ ya ọkwa onye isi ala ọ bụ onye otu Nollywood ọ na-eme ma na-ahụ maka ihe nkiri egwuregwu o wuru ewu n'oge na-adịbeghị anya maka otu ije alụmdi na nwunye ya na onye ụkọchukwu bụ pastọ Chris Okafor si maa afọ n'ala ya saa mpụta Doris Ogala pụtara ịzọsọ Dr. Alex Otti ọkwa ọchịchị Abia steeti ọ ga-abụ ka a nụrụ olu ya n'ụdị ahụ ka ọ ga-abụ maka na e lelie nwa ite ọ gbanyụọ ọkụ gọvanọ Alex Otti maara na ndị Abia steeti kwụ ya n'azụ chịmchịm ihe o kwudobere bụ ọ bụrụ na ndị nwere nzube ịnapụ ya ọchịchị bụ site na magomago maọbụ ojoro ha buru ụzọ kee ekpe tupu ha emee ya ndị Abia steeti na-ahụ dọkịta Alex Chioma Otti ka chi ọma ha n'ezie n'ezie maka okwukwe ha na ihe ndị a ga-eji kpara ndụ aka ọ lụrụ ha n'ime afọ atọ ka ndị nke Orji Uzor Kalu Theodore Orji na Okezie Ikpeazu lụrụ ha n'ime iri afọ abụọ na anọ ị hụla ihe ike nkarị ndị Abia steeti ga-eji jiri mmụọ nke m ji ka nke m dịlị m na nke m akọna m hụ na Dr. Alex Otti chịrị Abia steeti nke ugboro naabọ abụ m Chukwuma Ogbonna wee na-ekele gị bụ onye ọma maka isonyere anyị n'ozi ugo nke taa mee ka a mata ka i si wee hụ ya n'ohere like maọbụ kọment gbaa mbọ ka anyị na gị hụ echi ma mee ka ndị ọzọ